bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka fɔ mɔgɔ jumɛn de ma n bɛ fɛ ka kɛ i ɲɔgɔnna ye bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka fɔ mɔgɔ jumɛn de ma ko tare tare walima bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka fɔ mɔgɔ jumɛn de ma ko influenceur walima influenceuse an ka bi podcast a bɛna sigi o kan an b'a ɲini aw fɛ ja nin a k'a cari cogo min na an balimamusow walima an balimakɛw a ka di minnu ye ka tɔgɔ sɔrɔ ka jamu sɔrɔ u ka baara u ka taabolow an'u ka tabiya o kana don galama la a ye ni ja cari diɲɛ fan tan naani bɛɛ lajɛlen
Je suis DJ Baga Mama. Bɔlɔlɔ sanfɛ jɔn ye influenceur ye bɔlɔlɔ sanfɛ jɔn ye influenceuse ye bɔlɔlɔ sanfɛ influenceur tɛ maa ye maa min n'a b'a farilankolo bɔ k'a yira mɔgɔ la bɔlɔlɔ sanfɛ influenceur tɛ maa ye maa min n'a bɛ manamanakow ta ni k'a cari k'a yira maa la influenceur ye jɔn ye maa min ni baara dɔ ni o b'a la maa min ni baara lajɔlen b'a la maa min ni maa ladamunen don maa min ni maa bɛ se ka kɛ a ɲɔgɔnna ye ɲuman sira fɛ sabula a fɔra ko diɲɛ ko o ko n'an b'a kɛ an k'a kɛ cogo la cogo min n'a kɔlɔlɔ tɛna bin an bɔnnaw bi a ka nɔgɔ e ma k'i farilankolo bɔ bi a ka nɔgɔ e ma ka dɔn kɛ k'i yɔrɔ jugu yira mɔgɔ la mɛ don dɔ bɛna se i bɛna nimisa sabula i bɛna furu kɛ walima i bɛna kɛ mɔdentigi ye walima i bɛna jamana ɲɛmaga ɲini walima i bɛna baarakɛyɔrɔ dɔ ɲɛmɔgɔ ɲini o de hukumu kɔnɔna na an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ a kɛra tiktok ye a kɛra snapchat ye a kɛra facebook ye a kɛra youtube ye walima instagram walima x an man ka sɔn cogo si an ka ja bila ja min n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ s'an sira fɛ n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ se anw ma tagalen ɲɛfɛ o de y'a to n'i bɛ fɛ ka kɛ maa ye maa min ye maa lajɛlen ye n'i bɛ fɛ ka kɛ maa ye maa min n'a filɛbagaw ka ca ka kɛ i filɛbaga minnu bɛ k'i filɛ olu caman k'a fɔ a ka di ne ka kɛ karisa ɲɔgɔnna ye o de y'a to i b'a ɲini baara dɔ ka s'o la k'o baara kanu ka to k'o baara cari bɔlɔlɔsira fɛ misaliya la ni maa min ka baara ye kabinɛ bɔli ye i jigi o jigi kabinɛ kɔnɔ i bɛ kamera jɔ i yɛrɛ la k'a fɔ nin de ye ne ka baara ye n tɛ maloya n'a ye ne ma se ka okɔli ɲɛ mɛn ne tɛ fɛ ka sigi so ka n fa ka dumuni kɛ ka n ba ka dumuni kɛ ne bɛna n dayirimɛ ɲini kabinɛ digɛn de kɔnɔ ni ne ye nin bɔ ne b'a kɛ wotoro kɔnɔ ka taa feere sɛnɛkɛlaw ma ne b'a bɔ wari la ne bɛ tila ka taa feere sɛnɛkɛlaw ma olu b'a kɛ saɲɔ kɔrɔ ani kaba cogo min na o bɛ se ka den nin y'an ka farafin angɛrɛ ye n'o tigi kɛla miliyɔnɛri ye k'a kun kɛ bobɔ ye an bɛ se k'a fɔ maa caman b'a ɲini k'ale ka baara ladege o y'ale kɛlen ye ka maa wɛrɛw influencer minnu bɛ taa jigi dingɛ kɔnɔ ko anw tɛ malo ni bobɔ ye sabula karisa y'a kɛ ale kɛla miliyɔnɛri ye misaliya la maa dɔ ka baara bɛ kɛ saribɔn feere i b'a sɔrɔ bɔgɔti tigi jɛman pasi don waati min na ale ɲɔgɔnnaw bɛ a la waati ti min na ale ɲɔgɔnnaw bɛ weleli la ni ci ma k'u farikolo lankolon bɔ kɛnɛ ma k'a yira diɲɛ cɛw la ka cɛw wele iphone san k'a di yan samsung san k'a di yan nin di yan nin di yan nin di yan ale ko k'ale b'a ta ɲini a wɔsi la o de hukumu kɔnɔna na ale banna fɛn bɛɛ lajɛlen ma ka taa ka saribɔn siri tan tan mugan mugan bi naani naani a bɛ kamera jɔ a yɛrɛ la a nɔgɔlenba bɛ o feere n'a tilala ka saribɔn feere la a b'a pari ka taa ka so n'ale ye miliyɔn sɔrɔ o saribɔn feere la ni maa dɔ ko k'u bɛ fɛ ka kɛ ale ɲɔgɔnna ye saribɔn feere la ale ka baara hukumu kɔnɔna na a ye maa dɔ influencer ne ko e yɛrɛ bolo mali la an ka bɔlɔlɔ sira fɛ ne filɛ ka minnu fɔ tan e yɛrɛ bolo jɔn de ye influenceur ye ni maa kan k'a ɲini ka k'a ɲɔgɔnna ye k'a kun kɛ taabolo bɔlɔlɔ siraw sanfɛ an b'a ɲini aw fɛ a ka nin ja cari ne ye dj baga ye an bɛ ɲɔgɔn bolo an ka nimoro wɛrɛ kɛnɛ kan n'an k'o ma influence